o tuma na n'i y'a mɛn ko wahabiya a kɔrɔ ye boli yiri kuruma i t'o sɔrɔ a bolo i tɛ fara kuruma sɔrɔ a bolo i tɛ kolo kuruma sɔrɔ a bolo i tɛ taa kuluda sɔrɔ ko a bɛ laada latilen kuluda min na i tɛ taa jida sɔrɔ k'a bɛ laada latilen jida min na min bɛna bonya hakili ma wahabiyaya kɔrɔ bi k'a faamu bi n'i ye karamɔgɔ min ye a tɛ sɛbɛnden dilan a yɛrɛ t'a dilan a t'a di mɔgɔ ma wahabiya karamɔgɔ min bɛ wahabiyaya dɔn a tɛ sɛbɛnden dilan a t'a di mɔgɔ ma n'i nana a la k'i ka kunko fɔ a ye k'i ka kɔnɔgan fɔ a ye a bɛ dugawu k'i ye k'i su ka taa sali ma k'i su ka taa sun ma k'i su ka taa ɲumanya ma i n'a fɔ alahu taala y'o fɔ an ye cogo min na wastainu bisabiri wasala a y'aw yɛrɛ dɛmɛ aw ka kunko dilan la ka ni sabali ni sali ye nin ye wahabiya karamɔgɔ taabolo ye

a tɛ kɔn dilan a yɛrɛ t'a di mɔgɔ ma a t'a don wahabiya karamɔgɔ tɛ maaw su ka taa kaburu bɔgɔ tali ma a yɛrɛ t'a ta anw bɛ dugawu kɛ su de ye ka ala deli a bɛ da yɔrɔ min na ala k'o sumaya a ye nka an tɛ kaburuso kɛ mago ɲini yɔrɔ ye n'i y'o ye mɔgɔ min na o tɛ wahabiya o tɛ wahabiyaya dɔn wahabiya karamɔgɔ tɛ filɛli kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko i ka nin muso furu a bɛ kɛ hɛrɛ ye wahabiya karamɔgɔ tɛ filɛli kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ i ka taama in a bɛ kɛ hɛrɛ walima a bɛ kɛ bɔnɛ ye wahabiya karamɔgɔ tɛ filɛli kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ i ka société nin n'i bɛna créer a bɛ kɛ hɛrɛ wala a bɛ kɛ bɔnɛ ye nka n'i sera wahabiya karamɔgɔkɛ ma ko nin ko in bɛ n bolo n b'a fɛ k'a kɛ a b'i su ka kɛ istihara de kan i n'a fɔ kira fana ye sahabaw su ka kɛ istihara kan o kɔrɔ ye di a b'a fɔ i sɔn jɔnya ma i ka ala bila a ka alaya minɛn kɔnɔ i k'i yɛrɛ kalifa ala la o de ye istihara ye ala ne desidera n b'a fɛ ka muso in furu n ye n ka adamadenya seko kɛ k'a ban koyi nka a ko tora e ye ni n ka hɛrɛ b'a la a latigɛ n ye ni n ka hɛrɛ t'a la lɛ ni ala y'i k'a lasegin n tɛ n kɔ dɔn n tɛ n ɲɛ dɔn n ye n yɛrɛ kalifa i ma nin ye ayiwa wahabiyaw ka tagabolo de ye ka ala bila a ka alaya minan kɔnɔ an ka sɔn an ka jɔnya ma o tuma na i tɛ taa sɛbɛnden sɔrɔ wahabiyakɛ kan na i tɛ bagan sɔrɔ a kan na i tɛ tafo sɔrɔ a kan na i tɛ kaburu bɔgɔ y'a bolo i tɛ sugula bɔgɔ y'a bolo i tɛ kɔn sirilen ye a cɛmancɛ la wahabiyakɛ i t'a sɔrɔ ko saraka saga b'a bolo a ka du hɛrɛ n'a bɔnɛ dulonnen bɛ o saga in na k'o y'a ka saraka saga ye i t'o ye wahabiya bolo i tɛ so sirilen ye wahabiya ka da la n'a y'a siri masiri kama a ka di a ye an kan t'o ma nka k'a fɔ so in de bɛ yen nɔ du kalifalen bɛ so in de la du hɛrɛ n'a bɔnɛ ko so sen b'o la i t'o ye n'i y'o ye o tigi tɛ wahabiyaya dɔn i t'a ye wahabiya bolo ko dononkɔrɔ dɔ b'a ka so ko du hɛrɛ n'a bɔnɛ ko dononkɔrɔ in sen b'o la n'i y'o ye mɔgɔ min na o tɛ wahabiyaya dɔn wahabiyaya sinsin ye de la ilaha illallah muhammadu rasulullah batofɛn si tɛ yen ne dusukun tɛ dulon foyi la fo alahu subhanahu wa taala ni n bɛ bato fana kɛ n tɛ foyi ladege n ka bato la fo kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam nin de ye wahabiyaya kɔrɔ yɛrɛ hakika ye wahabiya tɛ nasi bɔ wahabiya a tɛ mawuludi ji feere wahabiya a tɛ wusula feere ninnu si tɛ wahabiyaya kɔnɔ wahabiyaya kɔrɔ de ka bɔ jɔnw ni alahu subhanahu wa taala cɛ wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ni jɔnw y'i ɲininka n ka kibaruya la a fɔ n ka surun bɛɛ la wahabiya karamɔgɔw ka baara ye nin de ye ka ala bila ka alaya minɛn kɔnɔ ka jɔn bila ka jɔnya minɛn kɔnɔ o kumana n'i b'a fɛ k'u dɔn n'i b'a fɛ k'u ye tagamasiyɛn dɔw bɛ se ka k'u la adamadenya kɔnɔ o fana ye kira ka ɲinifɛnw ye a ka ca la an b'a fɔ mɔgɔ min ma ko wahabiya n'an ye bonbositigi ye an b'a fɔ o fana tɛ lebu ye hali n'a man di wahabiyakɛ ye a b'a bonbosi mara parce que kira de ko ko an ka yafa bonbosi ma kira bɛ kuma ala subhanahu wa taala de nɛn kan ala ko ko kira tɛ foyi f'a kun fɛ o la ni ala y'a ɲini an fɛ ko a ye yafa bonbosi ma o ye kuma fɔ cogo jugu ye n'o tɛ eh, astafirula o y'a fɔ cogo ɲuman ye n'o tɛ n'a ka di ala ye a b'a fɔ a y'a bonbosi mara n'o tɛ ni min y'i ta di i bɛ b'o kɛ wala komi alahu subahana wa taala ko k'an ka yafa a ma a y'an bonya kuma kɔnɔ an fana yafara an bonbosi ma nin cogo in na hali n'a sɔrɔ a man d'an ye o bɛ se ka kɛ tagamasiyɛn nka laɲini yɛrɛ tɛ o ye bonbosi o bɛ se ka kɛ tagamasiyɛn ɲuman ye ka d'a kan kira da sera a ma fɛn dɔ ka dɔgɔ i bolo nka n'i ka mɔgɔbaaya da sera a ma a bɛ bonya i bolo a ka ca la n'i ye wahabiya ye a bɛ a ka fini don cogo kɔlɔsi ka d'a kan kira yɛrɛ da ser'o fana ma kira ko fini n'i sera a ka kɛ gɛnɛnkala tilancɛ ye ni ayiwa i ka limaniya m'o sɔrɔ a kana tɛmɛ kuru fila min n'an b'a fɔ ma ko tamakuru a kana tɛmɛ o kan a ka ca la i b'o sɔrɔ o kɔlɔsi bɛ wahabiyaw la tuma dɔ i b'a sɔrɔ wahabiya ka denbaya kɔlɔsilen don a bolo o tuma na u b'u traité ni juguya ye ka sɔrɔ la o ye kira ka ɲinifɛnw ye olu kɔni ye tagamasiyɛnw ye ni ala ka jɛn o bɛ ye u la nka ko yɛrɛ lasili ye min ye ciden bɛɛ nana ala kelebantiya min kama nabi ɲuman bɛɛ nana ala kelebantiya min kama sahidu su bɛɛ ye ala kelebantiya min défend n'a bɛɛ sara o kan dɛ o kumana dɔnnibaga ɲuman bɛɛ bɛ ala kelebantiya min défendre ala ka bila ka alaya minɛn kɔnɔ ka jɔn t'u ka jɔnya minɛn kɔnɔ wahabiya sinsin ye nin de ye ni alahu taala ka jɛn an bɛ ala deli ala ka faamu cogo ɲuman di aw ma ustaz an ye nin faamu bi ta ko an yɛrɛ b'a fɛ sa ka kɛ wahabiya ye inshallah ala k'an kɛ wahabiya ɲumanw ye